Ah, abwenzi anga okondedwa kwina kulikonse kumene mukuonera pa television imeneyi ndikupatsani moni mu dzina la ambuye wathu yesu khristu Ah, mungokhala omasuka tiyeni tikhale limodzi pa phunziro ili limene tikhala tikudutsamo lero Ambuye akudalitseni mochuluka. Ah, muzikhala nafe malo awawa si a anthu akuti akuti chabe ayi koma malo awa ni a munthu wina aliyense amene ali ni ludzu amene ali ni njala yofunafuna ambuye yesu khristu malo awa ni a munthu amene ah, tisanafike kuphunziro lathu la lero tingopemphera Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani, tikuthokozani chifukwa mwatipatsa tsiku ili limene ena sanaliona akadafuna akadaliona koma ife mwatikondera mwatipatsa chisomo tikuti zikomo mwatipatsa chisomo chochomo tiyankhuleni kudzera m'mawu anu awa amene mu dzina la ambuye yesu khristu tapempha zonse mchiyamiko amen ndiye uh, mawu athu owerengedwa alero achokera ku buku la mateyu Mateyu 7 vesi yake ya 2 Baibulo likuti, Pakuti ndi kuweluza kumene muweluza nako inunso mudzaweluzidwa, ndipo ndi muyeso umene muyesa nawo kudzayesedwa kwa inunso. Akuti ndi kuweluza kumene timaweluza nako ena, ifenso tidzaweluzidwa n'kuweluzidwa komweko. Ni muyeso umene timayesela anthu ena, nafenso tidzayesedwa ni muyeso omwewo. Ndiye pa malemba amenewa abwenzi timafuna titengepo phunziro la chinsinsi cha mdalitso wa Mulungu. Mukudziwa, abwenzi tikukhala mu mdziko limene anthu amafuna mdalitso wa Mulungu. Anthu amafuna zabwino pa moyo wawo, amafuna zifundo, amafuna apeze izo ndi izo. Palibe pano pa dziko lapansi munthu amene amafuna zoyipa zibwere pa moyo wake. Ndipo ah, tili mu mdziko lotereli, anthu tikufuna chonchimo timafuna tione chinsinsi chake lamulo limene mulungu adalikhazikitsa lakuti tikhoza kupeza mdalitso uti umenewu aleluya Ah, ndiye chinsinsi chopeza mdalitso wa mulungu chagona pakuti mmene ife timachitira na anthu ena mmene timakhalira na anthu ena. Ngati tikhala anthu abwino, okoma, othandiza ovutika, pamenepo ni pamene mdalitso wa Mulungu umatani? Umabwela kwa ife. Mbali inayi, ngati tikhala oipa, tikhala anthu osasamala za ena, pamenepo timapezanso chani? Temberero la Mulungu. Choipa chimakhalanso chili pa chani? Patsogolo pathu. Mmenemo ndi mmene Mulungu adakhazikitsira malamulo ake. Chifukwa akuti ni muyezo umene timayezera anthu ena, nafenso timayezedwera ni muyezo uti? Omwewo. Chimene mmafuna inu chikuchitikireni, muzichita chimenecho kwa ena ndipo chimenecho chidzatani? Chidzakutsatani. Alleluya! Eya, ngati mufuna zabwino patsogolo panu khalani abwino kwa wena. Ngati mufuna mdalitso m'moyo mwanu khalani mdalitso kwa anthu ena, ndipo mdalitso umenewo udzakutsatani. Ndiponso ngati mufuna chokhumudwitsa m'moyo mwanu choipa chikupezeni mukhale choipa kwa wena, ndipo choipa chidzatani? Chidzakupezani. Aleluya! Ngati mufuna mukumane nzabwino khalani abwino. Ngati ine ndifuna ndipite kumpoto ndimatenga njira yopita kumpoto. Sintenga njira ya kumwera kuti ndikafike kumpoto ayi. Ndetu pamepo ndidzinamiza nekha. Koma ngati ndikufuna ndipite kumpoto ntenge njira yopita kumpoto. Ngati ndikufuna ndipite kumwera ntenge njira yopita kumwera. Aleluya! Ndiye Mulungu adazikhazikitsa mwa chimenechocho. Ngati tikufuna njira ya mdalitso, tiye titengeni njira ya mdalitso. Ngati tikufuna titenge njira ya thembelero, tiye titengeni njira ya thembelero, ndipo tili otsimikiza kuti patsogolo pathu tikumana nacho chimene tikufesa, chimene tikubyala. Ni mmenemo ndithu abwenzi mmene Mulungu anazikhazikitsira zinthu zake. Tikawerenganso ku Mateyu 5 kumeneku, Ambuye Yesu Khristu akuti ngati akuti ni odala amene akuchita chifundo chifukwa adzalandira chani? Chifundo. Chifukwa muyezo umene timayesera anthu ena, ifenso tidzayezedweranso ni muyezo uti? Omwewo. Ngati timafuna chifundo m'moyo mwathu, tiyeni tikhale achifundo kwa wena, ndipo chifundo chidzatani? Chidzatitsatanso m'moyo mwathu. Koma ngati tikufuna tisalandire chifundo, kapena tilandire nkhanza m'dzikomu, tiyeni tikhale ankhanza kwa wena, ndipo nkhanza zidzatani? Zidzatitsatanso. Aleluya! Poona chitsanzo cha themberero chimenechi, tikhoza ona chitsanzo chathu cho bukhu la Mateyu 26. Pamenepa pa 26 vesi 52 Ambuye Yesu Khristu akuti oyenda ndi lupanga adzafanso ndi lupanga. Akutero. Anayankhula zimenezi Ambuye Yesu Khristu pamene anabwera usiku uja mmunda mwa Getsemani mmene muja. Asitikali aja otumidwa ndi ansembe akulu amenewa kuti akamugwire, Anabwera kwa iye ngati kuti adzagwira munthu winawake wachifwamba, anamutengera malupanga kukamugwira munthu ameneyo, koma osalakwa kena kalikonse. Anamutengera malupanga. Ndiye Petro, wophunzira wake wa Ambuye Yesu Khristu, anaona chimenechi, nayenso anatulutsanso lupanga lake nakadula khutu la mmodzi wa asitikali aja. Ndipo atachita choncho, Ambuye Yesu Khristu anamuza Petro kuti ayike lupanga lake pa chimake, chifukwa oyenda ni lupanga adzafanso ni chani? Ni lupanga. Aleluya! Ndi anampangira chifwamba chimenecho, anampangira nkhanza zimenezo Ambuye Yesu Khristu, pakana adamupha imfa yowawa pa mtanda paja, ngati choncho muja. Koma atamupha choncho, ah, matche- misampha awo onse sinapindule kanthu. Chida chawo chonse sichinawina chifukwa tsiku lachitatu anaukanso m'manda muja. Baibo ku Yesa- kwa- ku Yesaya 54 likuti palibe chida chosulidwira ana a Mulungu chimene chidzapambana. Aleluya! Ndiye kwa inu amene m'maopa Yehova, musamaope chifukwa cha adani anu, chifukwa Mulungu ndi amene amatimenyera nkhondo. Palibe chida chosulidwira anthu a Mulungu chimene chidzatani? Chidzapambana. Zida zonse zimene adamusulira Ambuye Yesu Khristu zinalephera, chifukwa tsiku lachitatu anatani? Anaukanso m'manda muja. Ndi Ambuye Yesu Khristu atauka m'manda muja napita kumwamba, timaona kuti Ambuye Yesu Khristu anabwera ni revenge, anabweza chipongwe chimene anthu amenewa anachita kwa mtumiki wake ameneyi. Mulungu anabweza zimenezi. Ndipo timamuona kuti Tito, wankhondo wa ku Rome wamkulu, general ameneyi, mu chaka cha 96 AD, anabwera kumeneku na asilikali ake ankhondo ndipo anamudzamuzinga Yerusalemu ameneyi, ndipo kunali kuphedwa kwakukulu zedi ni lupanga, anafa ni lupanga la magazi limeneli. Anawapha kumene kuja. Angapo ena anakwanitsa kuthawira madera ena ku maiko ena ozungulira, ndipo pa Israeli pamenepa panakhala bwinja tsopano. mulungu amatani Am- amabweza nkhani ni yakuti iwowo anatenga njira yolakwika anamtengera lupanga munthu wosalakwa wa mulungu ameneyi nikumupha mwachoncho muja ndipo ni lupanganso limene lidawatani lidawatsata chifukwa mbewu sanabzale yolondola nikutheka abwenzi anga okondedwa zimene mukumana nazozo m'moyo mwanu nkhani ni ya mbewu imene mukubzala Fufuzani kuti kodi mukubzala mbewu ya mtundu wanji m'moyo mwanu. Ngati mukukolola zolakwika sinthani mbewu. Tengani Mulungu, tengani chikondi. Aleluya! Nde Ambuye Yesu Khristu anachitidwa mwa choncho. Sanabwezere, Mkhristu samabwezera choipa pa choipa. Iyeyo amangokhala chete. Ndipo kubwezera ni kwa ndani? Ni kwa Mulungu mwini wake. Mulungu ni amene amatimenyera nkhondo abwenzi. Aleluya! Ndipo anthu amene akadakhala kuti Ambuye Yesu Khristu amchitira chinthu chokoma, chinthu chabwino, kuti sanamuphe, anamulandira namchitira chokoma, nikhulupirira kuti Mulungu akadawadalitsa kwambiri, ndipo akadamangira pamodzi akadakhazikitsa pamodzi, chifukwa Ambuye Yesu Khristu adali mneneri wamkulu zedi, wauzimu wotsimikiziridwa ndi Mulungu mu nzozizwa ni zamphamvu zazikulu. Koma m'malo mwake mphatso ya mtengo wapatali imeneyi anayikana. Aleluya! Nde tikamakhala abwino kwa wena timalandiranso chomwecho. Ni lamulo limene Mulungu adatani adalikhazikitsa. Nikumbukira nthawi ina yake nuchokera ku sukulu ku Zomba, nitafika ku Lilongwe, m'thumba mwangamu ndatsanka ndrama kaya inali K800, ngati sinulakwitsa. Nili ni ndrama choncho muja, n'nakhala pansi pa shopu ina yake. N'takhala pansi pa shopu muja, n'naona munthu wina wopunduka wovutika uyenda akuyenda. Ndiye n'tamuona munthu amene uja n'nakhudzidwa naye, n'nayamba kumuganizila. Kuti upemphapempha ndalama aucitaku, mwina iyeyo afunafuna kandalama konena kuti atani, apeze cakudya ca leloli masanawo adye. Koma ineyo cakudya nikhoza kucipeza ndithu. mosavutikila. Ndiye m'malo mwake n'nangotenga kandalama kaja konse kamene n'nali nako kaja nikumutani? Nikum'patsa munthu uja. N'tam'patsa munthu uja, itafika nthawi ya lanchi, n'nauza abambo anga kuti, "Ah, nimafuna cani? Nimafuna ndalama ya cakudya nikadye cakudya penapake." Koma codabwitsa cacikulu n'cakuti atagwila pa ndalama zawo, adangosolola 5,000 nikunipatsa kuti, "Tenga iyi, pita ukadye kumeneko." Ine zinandidabwitsa kwambiri zedi, chifukwa sindimayembekeza kuti ndikatholandira ndalama yaikulu ngati imeneyoyo. Ndipo ndinadya chakudya nkukhalanso nchenji chambirimbiri. Ndipo ndinalingalira kuti, O, ni chijachi, chinachitika chija. Mwanimvetsetsa, koma nikadati nimane chifundo changa kwa munthu ameneyuyu, nukhulupirira kuti nayenso Mulungu akadanimana chifundo chake, akadaniyeza ni muyezo omweyo. Mwina nkadatholandira ndalama yonyenyeka yochepa kwambiri. Aleluya! Nde abwenzi ngati tikufuna mabizinesi athu akule, kaya ntchito zathuzo tipite patsogolo, kaya tipeze mdalitso wa Mulungu zabwino moyo uno kwa Mulungu, timachita nawo bwanji anthuwa? Aleluya! Mulungu adatipatsa anthu obvutikawo anthu osaukawo kuti titani? tidalitsikirepo aleluya koma pamene tichita ntchito zathu zachifundo baibulo likuti tisakhale ngati onyenga afarisiwa amene amachita zinthu zawo kuti atamandidwe ni anthu chigulu chiwaone kuti iwo amathandiza amachita zabwino ayi koma kuti pamene titasa tichita dzanja lakumanja dzanja lakumanzere lisatani lisadziwe Koma Atate wathu akumwamba amene amaona za mseri akaona zimenezo naye amatibwezera mphotho poyera. Koma akuti tikapanga kuti anthu atione, anthu atiyamikire, akuti pamenepo mphotho yathu timakhala kuti tatani? Talandira kale. Ndiye timayenera tisamale mmene tichitira zinthu zathu zachifundo. Aleluya! Tikawerenga ku Masalimo 41 vesi yake ya 1 lekeza 4, Baibulo likuti, Wodala iye amene asamalira osauka, Tsiku la tsoka Yehova adzam'pulumutsa, 2 Yehova adzam'sunga, nadzam'sunga ndi moyo, ndipo adzakhalitsa pa dziko lapansi, ndipo musam'pereka ku chifuniro cha adani ake. Mukuona? Umenewu ni mzimu wa Mulungu ukuyankhula mwa Davide, akuti, Wodala ni iye amene amasamalira anthu otani? Osauka. Akuti tsiku la tsoka Yehova adzamutani? Adzampulumutsa munthu amene. Inuyo mukangoti mwavutika, nupempha kwa Mulungu, Mulungu adzakukumbukirani kuti oo paja uyu anathandizakonso wina atavutika. Chifukwa mlingo umene timayesera anthu ena ifenso timayesedwanso ni uti? Ni mlingo omwewo. Koma tikakhala kuti timamana chifundo chawo, sitithandiza osauka, tikalira kwa Mulungu mu nthawi yovuta, Mulungu s- amatiyang'anira kumbali. Aleluya! Nde akuti Yehova adzamsunga munthu ameneyo. adzasunga moyo wake komanso akuti adzakhalitsa pa chani pa dziko lapansi komanso akuti munthu ameneyo sadzampereka ku chifuniro cha adani mosasamala kuti zikhala bwanji koma mulungu sadzalola kuti zokhumba za adani pa munthu ameneyo zitani zichitike komanso adzakhalitsa Aleluya! Ati, Yehova adzam'gwiriziza pa kama wodwalika, podwala iye, mu, mu, mu, mukonza pogona pake. Akuti iye akadwala, kuti ni Yehova amene adzatsogola kukonza pogona pa munthu amene. Ndiye taganizani Mulungu achite kukonza ah, pogona pa munthu. Pakhalanso matenda pamenepo. Pamene iyeyo ali mchiritsi mwini wake, Yehova, amene Masalimo wani zilo filii ati a, ni mchiritsi wa nthenda zathu zonse. Aleluya! Matenda sangakhalepo pamenepo. Ndeti tiyeni titengeni nzeru zimenezi, abwenzi, ngati tikufuna tikhalitse pano pa dziko lapansi. Ngati tikufuna tipeze chisomo, tipeze mdalitso, tiyeni tiyang'aneni mmene timachitirani anthu. Koma chinthu chatsoka kapena kuti chinthu chovuta chimene chilipo nchakuti anthufe tinabadwa tili anthu oumira, tinabadwa tili anthu odzikonda, ndife anthu opanda chiba, chikondi chachibadwidwe, ndife anthu ankhanza. Zawo ena sitisamala, timangosamala zathu kuti zathu ziyende basi. za wenazo sititani sitisamalira nkomwe ni mmene tabadwira ndipo kuti tipereke chinthu kwa munthu timamva kupweteka mmoyo mukulimba aleluya ndiye kuthana ni zonsezo chimene mungachita abwezi chakuti mufikenso pakubadwanso mwatsopano chifukwa chibadwi chathu choyamba chija ncholephera ni chachoncho ni chomana Aleluya! Koma tikabadwanso mwatsopano, timafa ku munthu wakale uja, ku moyo wakale uja, ku chibadwi chakale chija. Timatenga tsopano chibadwi chatsopano cha Mulungu mwini wake mwa Mzimu wake Woyera chimene chili, chimene chimatipatsa chikhalidwe chakuti tikhoza kumakonda tsopano, tikhoza kumakhala bwino kwa wena. okhudzidwa pamene munthu ali ovutika ali mu zosowa aleluya ndipo tikamachichita chinthucho timachichita ndi mtima onse ndi kukoma konse ambuye akudalitseni abwezi tingopemphera atate wathu akumwamba tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi mwatipatsayi lolani mawuwa akakhale ndi chochita cholenga mmoyo mwathu mulole tibadwe mwatsopano monga mmene uthenga wakafotokoza Tikhulupirire, tidzichepetse, tilape ndi kubatizidwa mu Dzina la Ambuye Yesu Khristu, kuti machimo athu akhululukidwe, mutipatse Mzimu Woyera, kuti tikathe kuwapatsa azathu muyeso woyenelera. Pamene ndipempha zonse m'chiyamiko mu Dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen.